ndị be anyị m ekene nụ kee ka unu mee abụ m na arụ dịsị onye ọbụla apụtazikwa taa em o nwekwa ife anyị sị na anyị ga-eneba anya na ya o nwe ife anyị sị na anyị ga-eneba anya na ya maka na o nwechara okwu na-abụ ọ pụtara na ifu ndị igbo n'etiti anyị esemokwu abata iwe abata ifugo o nwe okwu a na-ekwu sị na o nwere ndị be anyị o nwere ndị be anyị n'etiti anyị jeelụ ka a nụsịrị agha a wee jee wee gbanwesie afa their community afa obodo fa ehe a wee jesie wee gbanwesie afa wee tinye R R R R ndị ikwere ụmụ nwanne anyị bụ ndị mere nke a nọọ ife a na-ekwu n'ọnụ nọọ ihe mere eme ka a nụsara aya ifugo a wee sị na a ga-ekwu maka ya maka na ọ bụrọ ka ndị mmadụ si eche bụ ka o si wee mee ehe a na-adị ekwu ya n'ịmago na-atụ aka na-adụ ndị ikwere n'ọnụ sị ka unu ji wee tinye R na afa unu you know wee gbanwesịa afa unu ifugo so ife anyị chọ ineba anya bụ okwu anwa ka anyị malụ exactly ife meenụ ka anyị malụ ka o si wee mee nke bụ eziokwu ka esemokwu naa aha maka na ọ bụrọ dịka m si wee kwuo ọ bụrọ ka anyị si eche ya ọ bụrọ ka anyị si ekwu ya na-adụ fa aka n'ọnụ bụ ka o si wee mee nke bụ eziokwu onye mara eziokwu ya kwuo ifugo aha so na nke mgbe a ga-ekwu maka ya bụ sị okwu gbasara ịgbanwe afa obodo ịgbanwe afa obodo ka a nụsara aya okwu abụrọ sọ na Rivers steeti ka o mere nke bụ eziokwu ọ bụrọ sọ na Rivers steeti ka o mere ife m ji ekwu ihe a bụ maka na mgbe a nụsịrị aya ọ bụrọ ka o si wee dị kịta bụ ka o si wee dị na mbụ na 1970 ka a nụsịrị aya ka a nụsịrị aya o nwee ihe bụ na ndị Igbo na a kpachapụ ndị Igbo debe n'akụkụ o nwee bụ na ka a nụsịrị aya na anyị abụọzi mmadụ n'anya ndị naijiria Rivers steeti a actually bụ na e kepụta ya nye ndị ịjọ n'aka sị na steeti a bụ steeti unu so Rivers steeti taa abụrọ ka o si wee dị na mbụ ndị ndị upland e tinyesị bụ ndị ikwere ndị ọgba na ndị ekpeye ha ịtọ a ka e tinye sọsọ ndị upland ifugo e nwecha other igbo people na rivers steeti mgbe ahụ bụ ndị ọkịrịka igbo nọkwu na kalabari nọkwu na ụbani e ndị igbo nọ ebe ahụ ana ndị ahụ ka a nụsara aya these people m na-agwa gị maka ya chenjicha afa ha ma afa obodo ma afa fa na-aza aza ife e ji wee melie a bụ ahụfụ na mmegbu ahụfụ na mmegbu bịa dị too much a fụrụ na ọ afa igbo ka ị na-aza akpachapụ gị ife etosi inye gị hapụ inye gị ndị mmadụ na-anwụsịsị agụụ na-egbu pepụl so ife a mere eme nke wee eziokwu mana ọ bụrụ ka anyị si edebe ya ọ bụrụ ka anyị si edebe ya ịga ebe a na-akpọ ụbani Bonny Island ịga ebe a na-akpọ Kalabari ndị mmadụ amaghị na igbo juru eju na Kalabari fa amarọ but ife m ya bụ maka na onye fụlụ kịta na ị fụ na ọ na-aza afa ijọ mana onye asị ya sụọ asụsụ fa igbo ka ọ ga-asụ ama m ị ghọta ị na-akọlị i jecha na rivers steeti a ndị riverine a niile ị nwere ike ị na-afụ mmadụ a na-aza afa ịjọ but ị sị ya kwuo okwu n'asụsụ ya igbo ka ọ ga-asụlụ gị maka na ọ igbo bụ asụsụ ya onye igbo ka ọ bụ mana ndị a niile gbanwesị afa ha ka a nụsịrị aya ndị na-agwa bụ ndị riverine kịta nke ekwu maka ndị ikwerre ndị riverine dị etiti ndị kalabari bụ ndị igbo fa nọsi ya ndị mmadụ amaghị na kalabari anyị na-anụ maka ya bụ almost 50-50 ndị ijọ na ndị igbo e kelụ ya 50-50 ndị mmadụ amarọ ndị anyị na-afụ na-asị na ọ ndị ijọ dị ọkwa ndị igbo ha na-asụcha igbo ha ncha niile na-asụcha igbo onye na-abụrọ igbo aga na-asụ igbo ọ ga-ahapụ asụsụ nke ya sụba igbo ọ da eme eme it doesn't happen anywhere ị fụgo so ndị mmadụ amarọ na aga na kalabari a na igbo juru eju ịga na ọkịrịka ọkịrịka nine communities ọkịrịka ị na-anụ maka ya na ọ ndị ijọ dị ya nine communities ka ọ dị ndị mmadụ amarọ na ịnọ ma ise n'ime nine ahụ bụ ndị igbo i wee fụ ka ihe si adị n'ime those four to five communities bụ ndị igbo ebe a ka a na-enweta eze eze ọkịrịka ndị a na-akpọ amanyanabo eze fa bụ n'ime those Igbo communities ka ha si apụta ọ ka i wee na-afụ na ife niile bịa tọnụọ ife niile bịa tọnụọ ka a nụsịlị aya ị fụgo taa onye bụ amanyanabo bụ na onye igbo ka ọ bụ ị jụọ ya ọ sị gị na onye ijọ ka ọ bụ ọ mere eme ị ga na ụbani ofu ihe ị fụ ndị mmadụ ka ha na-aza afa ijọ Sopriye Tamunotonye fa amarọ ihe ọ pụtalụ na ịjọ ị jụọ fa sị na afa ị na-aza ka ihe ọ mean na ọ marọ ya o mere eme so ife na-achọ ịkọwa bụ si ndị mmadụ gbanwesị afa ha gbanwesị afa obodo fa na ahụfụ ahụfụ na mmegbu a nọ na-emegbu fa mere ha ji wee gbanwesịa afa ahụ ị fụgo and ife na-achọ ikwu ọzọ bụ na ọ bụrọ sọ na Rivers steeti ka ọ melụ o melụ round the whole steeti ebe a na-enweta ndị Igbo ọ bụ na ị na-echeta o nwe one actress a na-akpọ Stella Damasus today o si na Igbo ndị Delta steeti o kwulia na interview si na afa their family bụ Ojukwu ka fa na-aza Ojukwu mana ka a nụsịlị aya and during the war fa gbanwee afa ahụ gbanwee ya ozugbo wepụ ya maka ebe ị batara na Naịjirịa si na afa gị bụ Stella Ojukwu onye ọbụla eri nie

ka a nụsara agha kalaba ife ọ na-aza bụ South Eastern State South Eastern State kalaba na akwa ibom na mbụ ifefa na-akpọfa bụ gịnị South Eastern State o nwecha ndị Igbo a wanyere wee tinye na steeti ahụ ndị Igbo nọcha na steeti ahụ gbanwesị afa ha ndị be anyị amarọ ndị Igbo a na-enweta na kalaba na akwa ibom mee gịnị ha gbanwesị afa ha maka mmegbu maka mmegbu ndị mmadụ amarọ na o nwe ofu obodo a na-akpọ ebiriba na cross river na mbụ afa ha bụ gịnị ebiriba mana fa pụtalụ ka a nụsịrị agha ndị ịmago ndị ibibio fa na ndị annang fa na-enyefa nsogbu maka afa igbo fa na-aza ebiriba ha wee gbanwee ya ndị mmadụ amarọ o mere eme o mere eme obodo a ka dị wee ruo today ha gbanwee ya gbanwee ebiriba fa na-aza zawazie ebijakara ndị malụ Cross River steeti ọfụma ga-ama this obodo m na-akpọ afa ebijakara fanwa kọlị ọ bụrọ mụwa na-agwa gị na o melụ fa repọtụ sị na ife melụ nụ na a nọ na-enye fa nsogbu na-emegbu fa ha wee wepụ ebiriba fa na-aza zawazie ebijakara so o mere eme ị gbago na ee kogi steeti ebe e nwere ndị igbo ebe e nwere ndị igbo na kogi steeti ka a nụsara agha e mee gịnị a gbanwesị afa obodo ahụ ndị na-aza afa igbo zawazi afa igala ive m na-ekwu bụ ma afa ha personally ma afa obodo a gbanwesị ya ka a nụsara agha o mere eme jee jụọ ese na o mere eme jee chọpụta so iji wee gosi gị na ọ bụrọ sọ ndị ikwere bụ fa gbanwesị afa ha mana na o nwe ife ọzọ a ga-ekwu maka okwu ahụ okwu a na-asị na ebe e delu ụmụ i tinye R ọ bụrụ rumu so therefore na a na-achọ ịgbanwe ya ka ọ yalị ịdị ka igbo eziokwu m ga-agwa gị kịta bụ sị ọ bụrọ ka i si eche ọ bụrọ ka i si eche maka na n'etiti ndị ikwere bụ ndị igbo ka m gwa gị nke bụ eziokwu ị fụ afa ahụ rumu rumu R U M U rumu afa ahụ bụ olu mba ọ bụrọ ife a fọm afọm ka m gwazie nke bụ eziokwu afa ahụ bụ olu mba ka ọ bụ ị fụ ebe e dere rumu asịzina na mmadụ fọm ya na o ji etinye R na ọ bụrọ R tosịrị ịdịrị ọ bụrọ eziokwu olu mba fa dị ya ahụ gaa n'ebe a na-akpọ emohua lokal gọọmenti eria ị na-achọ ndị ikwere four lokal gọọmenti ka ị ga-enweta fa na rivers steeti i nweta fa na emohua i jekwa ikwere lokal gọọmenti ị fụ ha ebe ahụ i jekwa obio stroke akpor lokal gọọmenti ị fụ ha ebe ahụ ị gaa Port Harcourt lokal gọọmenti ị fụ ha ebe ahụ ndị na-asụ rumu ndị na-asụ rumu olu mba fa rumu bụ emohua lokal gọọmenti era eria jee jụọ ese asụsụ fa bụ gịnị rumu ka fa na-asụ ọ bụrọ ife a fọm afọm and iji wee gosi gị na ọ bụrọ akụkọ ifo ka m na-akọlụ gị nee anya na screen gị kịta ị ga-afụ akwụkwọ m tinyelu akwụkwọ anyị na-afụ kịta na akwụkwọ a bụ 1920s ka edeli ya ife ị na-afụ na 1920s ka edeli ya ọ bụ na ị ga-agụnwu ife edelu ebe ahụ ị ga-afụ ofu afa obodo Emohua edelu ebe a gị ife akpọli ya Rumuji Rumuji ifugo afa Rumu ji afa anyị na-afụ bụ Rumuji ọ dị n'Emohua Local Government Area ruo today mụ na gị na-ekwu akwụkwọ a bụ na gịnị ka edeli ya 1920s kemgbe a nụchara agha 1970s ifugo na the space here bụ 50 years mgbe edelu akwụkwọ a enwebeghị ihe dịka Emohua Local Government or anything ife a bụ nnọọ afa obodo fa ka fa si wee kpọọ ya mgbe ahụ 1920s Rumuji ọ ka fa si asụ dịka na ịpụta efu ndị igbo na-akpọ ịchọ ikwu face n'igbo kịta na ị sị ihu ma iru iru ma ihu ị gaa n'etiti ndị rumuji a ife fa na-akpọ ya bụ ruhu ruhu so ọ ka ị wee ghọta sị na olu mba dị ya ife ị na-akpọ isi maọbụ ishi fanwa na-akpọ ya rishi rishi R banye fa n'asụsụ ọfụma R R R fa na-ekwu okwu R na-abanye fa n'asụsụ olu mba dị ya ọ bụrọ ife a form aform akpalizina mmadụ ịfụ ebe edere rumu ị sị eyi na ndị a na-emebi igbo ọ bụrọ ka igbo si wee dị na ọ ụmụ ekwuzina ya ife a na-ebute esemokwu olu mba dị ya mmadụ sị gị gị gbanwee olu mba gị gị nwa ama nkwete so ekwuzina ya a sị gị gbanwee olu mba gị ịma nkwete for anything ị ga-asị onye a isi adịrọ ya mma so ị fụ ebe edelu rumu asịzina na ihe a bụ ife a form rumu bụ igbo olu mba mmadụ dị ya ahụ dịka i si asụ ihu fawa na-asụ ruhu ifugo ghọta nwanne gị ka ya ghọta gị ka esemokwu wee naa so n'ife a bụ na Emohua local government ị gaa today ị ga-achọpụta na otu a si akọwali bụ ka o si wee dị ife m na-akọwa gị kịta na bụ ka o si wee dị kpam ọ bụrọ dị na asị kama na ife ọzọ m ga-etinye bụ nke melụ na Port Harcourt na nke a dị iche okwu adịgo dị iche ife m na-akọwa kịta bụ sị na rumu ahụ abụrọ ife a form na olumba mmadụ dị ya so na nke wụ eziokwu bụ na rumu bụ igbo ọ e, olumba mmadụ dị ya nke bụkwa eziokwu bụrụ na afa etinyecha R na ya na Port Harcourt na okwu a bụ okwu dị iche ifugo o nwee ndị na-asụ na-asụ ụmụ o nwee ndị na-asụ ọmụ nwee ndị na-asụ rumu ha ncha niile asụsụ Igbo Igbo erika igbo erika so ife a na-ekwu bụ ka anyị wee ghọta onwe anyị wee malụ na ife abụrụ ife a fọmụ biko nụ ọ bụ eziokwu na agbanwesị afa obodo ka a nụsara aya mmegbu bịa dị too much mmegbu ifugo mana ịfụzi ya taa ijili ya na-akpali nwanne gị ọ dịrọ mma ọ na-ebute esemokwu biko kwụsịnụ ya so o nwere ike apọsụọ vidiyo ebe a maybe na ndị vidiyo a ga-eme akọwakwa some other things gbasara ife a na ife ndị ijo mesịrị na rivers steeti na ọ fa nwere rivers steeti ka a nụsịrị aya ọ ndị ijo na ndị ogoni aka ndị ikwere anọrọ n'ọkwa chaa chaa lele mgbe ahụ a nọ na-akpachapụ fa n'ime ọfịa ka ha bicha ifugo so ka anyị ghọta onwe anyị ọfụma daalụnụ